ndewonụ arọ ọfụ ọma nụ ọ ya adịla anyị ncha mma n'ahọ anụnwa ihe niile ya aga ọ ya agala onye ọbụla nke ọma ihe niile ya agala anyị nke ọf- ọfụma Em, ihe a bụ ihe onyonyo nke izi na-eweta n'ahọ 2019 a nke ihe m chọrọ ikwu eh, maka mkpebi mkpebi ndị mmadụ na-emegasị n'ahọ ọfụ nke a na-akpọ new year resolution ọ na ọ dịịrị ọ na-alụ ọrụ kedu ndị ọ na-alụ ka mmadụ na-ekpebi na ha ya ebido ihe maọbụ na ha ya akwụsị ihe na-eme ya ha ha ha sị na ha ya eme ah, ma arọ na-eweta aka n'etiti ya ama m maka ọ bụrụ ihe dịka m mụ na mkpebi ahọ ọfụ anaghị emekọ ọ na-abụ m sịcha na m ma eme ya before na-eweta aka na ọnwa nke ịtọ bụ maachị elozogo m ihe elozogo m ihe m kwu so ma ihe m mụtago na ihe niile a bụ apụtana sị m ma ebido ihe a maọbụ na m ma akwụsị ihe a nye onwe gị nye onwe gị ohere jiri nwayọọ nwayọọ na-abanye bido ihe ahụ ị chọrọ ibido maọbụ kwụsị ihe ahụ ị chọrọ ịkwụsị dịka ọ bụrụ m ma ama atụ ana m ekwu maka m m ma ama atụ ọ bụrụ ị na-aṅụ mmanya ị na-aṅụ like ị nọla anị ṅụchapụ bottle iri n'ofu ṅụ mgbe ka esi bido na jenụwarị m ma na-aṅụ itenaanị a na-eweta aka febrụwarị ṅụba asatọ a bịa weta aka na maachị ṅụba asaa otu anụwa i jiri nwayọọ ka ị fụ na ihe ị na-eme na o buru gị aka i jiri nwayọọ nwayọọ ị fụ na ya bụ ihe i bu n'obi na i ya eme na i ya emeta ya ọfụma ihe ọzọ e e, e, anyị nwere ike dị mkpa na anyị bido mebe n'arọ ọfụ anụwa bụ ịna-enetụta arụ anyị anya fụ na arụ sila anyị ike n'akụkụ ụwa nke a ndị mmadụ anaghị ejibu ụmụ ihe akpọrọ ihe i ya afụ mmadụ ọ na-alụrụ ọrụ na jenụwarị ruo disemba ọ ma eje ụnọ ọgwụ je nene ma arụ esikwala ya ike ọ ma ezu ike nke ndị oyibo na-akpọ holiday ọ na-adị mkpa ị lụkata ọrụ i nye onwe gị ezumike ihe dịka ofu izu ma ọ bụ izu ụka ịbụa ka arụ gị zukwa ike nwetakwa onwe ya ọ ya ka bụ mmadụ lụkata ọlụ gbagakata n'ụzọ ọ daa ọ daa nwụọ a sị he onye a na-agbakwa mbọ kedu ihe mere onye a onye a onye a dịcha nwa okorobịa anụwa ahụ sichara ike gịnị mere ya ọ na-adị mma anyị ịkpachapụ anya neta onwe anyị anya so n'arọ ọfụ anụwa ka anyị kpachapụla ihe gbasara arụ isi anyị ike anya anyị tinye anyị tinye uchu na ịna-eneta onwe anyị anya then o nwekwa ihe ọzọ ihe dịkwa na ahọ ọhụụ abụrọ na na n'ugwu n'iyi ebido mebe ihe ọfụ enwere ụfọdụ ihe ọfụ gasị na-emegasị n'ahọ gara aga n'ahọ gara aga 2018 ụdị ihe a onye mara ihe anyị na-eme na-emeta ọfụma ejisi ike na-eme ya gbado gbado mbọ na-emewanye ihe na-abụ maka ime ka anyị bụrụ bụrụ ka anyị bụrụ anyị wepụta onwe anyị na ụdị kachasị mma ịghọta o nwee obere ihe ọ bụgodu ihe pere ezigbo mpe ị na-eme na-emeta ọfụma tinye uchu na ya na-eme ya ịghọtago nekwuokwa n'ogige anya maka ndị mmadụ nọ n'ogige gị ka ha si ha na-elikwa nri ha na-emekwa ọfụma wepụtalụ ndị mmadụ anya em, n'ahọ ọfụ anụa m ka ya-ekwu maka ya em, eh, maka ndị ihe ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-abịa na ọnwa na-abịa ị mago onye ị ya-atụnyelu ihe ndị a bụcha ihe dị mkpa anyị ga anyị kwesịrị ịjụ onwe anyị ajụ nebarị anya n'ahọ na- na- n'ahọ anụa a banyere ọfụ em keekwa ihe ọzọ a na-eme n'ahọ ọfụ ndị mmadụ na-eme ọtụtụ ọtụtụ ihe bụ mana nke dị mkpa bụ ịbụ ịbụ iwepụta onwe gị iwepụta onwe gị dị na-enwe obi aṅụrị ọ bụrọ gịwa ka ka ka ọ kacha njọ na bie ịghọtago ọ bụrọ gịwa ka ihe isi ike eh, tọrọ ute dinalụ bie ịghọta ị ya-akaba arụ na-emegasị ụmụ ihe a na eme gị obi aṅụrị na mmadụ fụkwa gị ịfụ ịfụ mmadụ n'ụzọ e- ekene gị ị za jụọ onye ọ ka ọ- ka o mee ịghọtago ihe ọ bụla na na ndụ na-aga aga ụwa na-atọ ụtọ edebezina iru na ọ be gị ka ka ọ kacha njọ ọ dịkwa ka em, ọ gwụgo ka ọ ha m n'ọnụ n'ihe onyonyo nke anụa n'ihe onyonyo ọhụrụ m ya-ewetara unu ọzọ m ya-ekwu m ya-ekwuwanye maka ihe ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-abịa na ọnwa na-abịa abịa ka anyịwa bụ ndị naịjirịa ihe anyị ga-emenwulu onwe anyị ka anyị wee maa ka obodo anyị ya-esi dị mma na site na ịtụnyelu ịtụnyelu onye onye obi anyị nabatalụ onye ọ bụ n'uche nke anyị ka ọ ga-eme na obodo anyị dị mma mgbe oge ahụ luzie m ga-eme ihe onyonyo ọzọ ka ọ dị